A yɛrɛ b'a la kuma caman bɛ ka fɔ a la telew la ni arajow la safari la sisan kosɛbɛ wala kuma caman nafa ka bon fɔ ka dama tɛmɛ dɔw b'a fɔ ni dɔnni ye bon dɔw fana b'a fɔ ni cogo wɛrɛw ye bon mɔgɔw b'a fɛ détail min bɛ fɛnw na ka hakika fɔ ka to fan kelen pe fɔli la o fana bɛ yen non mais ka f sɔrɔ ka fɛn walawala ni fan fila b'a la fan fila nin bɛɛ ka fɔ ka walawala mɔgɔw ka dɔn o bɛ intellectuelw intéresser kosɛbɛ maa minnu b'a fɛ ka recherche kɛ o b'o nafa nka ka fan kelen pe fɔ tuma dɔ la a bɛ kunfin de nafa mais fɛn min de tɔgɔ ye ko kalankɛlabaw minnu bɛ miiri kosɛbɛ olu b'a fɛ fɛn kana dogo ko a fɛn fɛn b'a la ka bɛɛ walawala u ye f'u yɛrɛ ka convaincre Bon an b'a daminɛ safari yɛrɛ la safari karo karo ye tan ni fila de ye inna iddata shuhuri indallahi isna ashara shahran yawma khalaqa samawati wa ila akhirihi donc ala ye kuma ban karo ka kɛ tan ni fila ye kuranɛ aya ala yɛrɛ de kuma kan k'ale ye karo minnu da kabini yawma khalaqa samawati wal arda kabini don min a ye sankolo ni dugukolo da a ma fɔ kabini don min a ye danfɛnw dali daminɛ dɛ nin yɔrɔ nin mɔgɔ k'i janto a kɔ sankolo dugukolo dali waati bɛ yen danfɛn fɔlɔfɔlɔ min dara o waati bɛ yen waati waati don kelen tɛ mɔgɔ ni yɔrɔ kan ka bɔ ɲɔgɔn na yawma khalaqa samawati wal arda ɛ o yɛrɛ hali farajɛw bɛ kan ka fɔ ko big bang de ye c'est-à-dire ala ye fɛn ala b'a fɛ tun bɛ kan ka sankolo ni dugukolo ninnu da ka lolo ni kalo dugukolo ninnu da ka dugukolo ɲɔgɔn fɛn i n'a fɔ fɛn belebeleba an bɛ se ka fɔ a tile ɲɔgɔn sa kɛ fɛn belebeleba a bɛ se ka kɛ tasumalama de don allahu alam o ma fɔ de ne ka miiri la belebele a ka bon n'i b'a suma dugukolo ɲɔgɔn miliyari ma n b'a fɔ alisa ma kuma fɛn belebeleba ala y'a ka sɔrɔ k'o de ti po o de morceau taara ka kɛ i ɲɛ bɛ lolo fɛn fɛn na i ɲɛ bɛ tile min na i ɲɛ bɛ dugukolo min na i ɲɛ bɛ kalo min na o de morceau y'o bɛɛ ye ta ka fada o kɔnɔna nafadenw nafa ka bon bon ala ko k'a kabini o don de k'ale ye karo kɛ tan ni fila ye yawma khalaqa samawati wal arda k'a ye karo kɛ tan ni fila ye jɔn y'o kɛ karo kɛ tan ni fila ye min ye karo da ka donw da ka waatiw da ala bon tan ni fila tan ni fila tiɲɛ yɛrɛ la fɛn b'a nɔfɛ wala tan ni kelen fɛn b'a nɔfɛ tan ni fila fɛn b'a nɔfɛ wala Parce que an yɛrɛ filɛ lonnikɛlaw ni recherches-baw ko, unhun, ko an bɛ san miliyari kabini Ala ye o danfɛnw dali daminɛ don min, unhun, an ani bi cɛ, unhun, k'a bɛ surunya san miliyari tan ni fila de la, unhun, donc an dun filɛ o kɔrɔ ye an bɛ min kɔnɔ sisan, unhun, o ye miliyari tan ni filanan in de la, o miliyari kelen nin o de ma dafa fɔlɔ n'o miliyari kelen dafara an bɛ taa miliyari tan ni sabanan na bon dɔw ko mi ko miliyari tan ni filanan in yɛrɛ de est-ce que dunuya tɛ wuli o de kɔnɔ dɔw de ko ten n m'a fɔ ne de y'a fɔ dɛ est-ce que dunuya tɛ wuli o de kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la ne b'a fɔ mɔgɔ k'i miiri kuma in na quoi parce que tan ni fila de fɔra kuranɛ kɔnɔ ala n'i y'a bɔ tan ni fila kɔnɔ dɔrɔn a bɛ taa tan ni saba ko ye wala yawma halaka samawaati wal arda kabini don ni ala ye sankolo dugukolo da n ye don karo kɛ tan ni fila de ye bon ni tan ni fila ko fɔra hakilima b'a faamu ala ka limaniya d'an ma Amina ya rabbal alamin. sisan i yɛrɛ ka kuma u ye mun de fɔ safari la i yɛrɛ bɛ se ka dɔɔni fɔ o la Eh, i y'a f- u b'a fɔ cheikh fɔlɔ fɔlɔ la an b'a mɛn an ka denmisɛnninya waatiw la safaro kalo kun mana jɔ kɔɲɔ kun ti k'a la furu ti kɛ su furu ti kɛ safaro kalo la furu ti k'a la i y'a faamu hali ka bamananw fɛ hali n'i ka shɛ ye fan da shɛfan bɛɛ lajɛlen a fan bɛɛ i b'a bɛɛ cɛ ka taa bɛɛ fili ko parce que k'a man kan don ko kalo tere jugunin u tun b'o de fɔ a ma hmm? i y'a faamu ayiwa anw dun b'a ye arabukan na a bɛ sɛbɛn eh, tableau la a bɛ sɛbɛn nin ko safarul khayr o kɔrɔ ye ko hɛrɛ kalo mais bamananw tun fɛ fɔlɔ jahiliya la kodɔnbaliya de don o waati la kalo tere jugu de tun olu fɛ donc i tɛ voyager a la fɛn dɔ fana b'a kɔnɔ n y'a ye karamɔgɔ dɔw bɛ kuma o fana kan ko araba laban ko san bala bɛɛ bɛ jigin o de la araba laban min b'a kɔnɔ a bɛ a bɛ kitabu dɔw kɔnɔ bon o araba laban fini tɛ mɔgɔ dɔw u ti ko a la yɛrɛ fo k'a daminɛ a su la fo ka taa tile bin u tɛ ko a la donc olu bɛɛ b'a kɔnɔ o n'a ɲɔgɔn b'a kɔnɔ ala k'a ne an bɛ masala min kun na bi n bɛ tiɲɛ f'i ye a ka gɛlɛn mun na a ka gɛlɛn parce que an bɛ wajukɛlaww la mɛn san o san safari k'a fɔ ka juguya k'a s'a dan na k'a kɛ sirikuya ye o de bɛ yen mais ka kuma waati yɛrɛ yɛrɛ ye waati yɛrɛ ye mun de ye dunuya yɛrɛ daminɛna cogo di ala ye san kɛ karo kɛ san eh, karo kɛ tan ni fila ye ɔ a y'a kɛ tan ni fila ye o kɔrɔ ye joli ye bon fɛnjugu fɛnjugu minnu kɛra histoire kɔnɔ donw kɔnɔ ani karow kɔnɔ yali o fɛn ninnu o ye karo in o ye karo in yɛrɛ nɔ de ye o ye ala nɔ de ye yali donw ka kan ka jalaki wa yali karo ka kan ka jalaki wa ko kojugu kɛra a kɔnɔ wa nin de kan ka walawala hakikatan nin de kuma yɛrɛ asasu ye ni wajuli bɛ kɛ nin monde waati ninnu kan an kana girin k'a bɛɛ kɛ dɔrɔn n'i ye nin kɛ tan sirikuya don haramu don non non non karo yɛrɛ ye mun de ye mun de y'a kɛ sirikuya ye Mun de y'a kɛ sirikuya ye mun de y'a kɛ kafiriya ye k'o bɛɛ de walawala fɛn jugu belebele belebele de ye an bɛ segin o ma tawhidi y'an ka branche de ye théologie y'an ka branche de san bi joli an b'a kan ka dɔnni lɔ a la tawhidi yɛrɛ man gɛlɛn n'i y'a ye ɲagaminen bɛ mɔgɔw bolo yɔrɔnin dɔ de bɛ yen fo de ka bɛɛ ka ka fɔ de surusu ye ni tawhidi fɔra tuma o tuma i bɛ yɔrɔ dɔ de jateminɛ a fɔra ko nin ye musuriku de ye a kɛra a kɛra kafiri ye bon mun de y'a kɛ musuriku ye ɔ mun a ye fɛn ala kelen pe kan ka min kɛ a y'o di danfɛn dɔw ma ko danfɛn in de b'a kɛ la ale ka ye t'a la ala t'a kɛ la o dɔrɔn de y'a kɛ kafiri musuriku ye fɛn fɛn fɛn ko sirikuya don filankafoya o yɛrɛ de filankafoya ye n bɛ segin a ma ka ka fɛn fara ala kan o ka ca o kuma ka ca sisan an bɛ baara nin ma o tɛ ka fɛn fara ala kan k'ala yɛrɛ kɛ fila ye dɔw bolo b'o kɛ a ka jatu yɛrɛ la an t'o ma sisan a ka kɛwale de an b'o de ma sisan parce que karo y'a ka kɛwale don voilà afalulahi asmaulahi wa sifatulahi wa kalimatulahi wa afalulahi sisan an bɛ afalu de kɔnɔ bon sisan N'a fɔra yɔrɔ dɔ ko musuriku ko nin fɛn ni ala kelen pe de kan ka kɛ n'i ko danfɛn dɔ y'a kɛ i kɛra musuriku ye ɔ o de ye kuma ye n'u ko tuma o tuma k'a tigi ye musuriku de ye kana girin k'a kɛ musuriku de ye i b'a filɛ yali a fɛn ni a y'a bɔ ala kun k'a la fɛn wɛrɛ de kun wa n'o tɛ mɔgɔ bɛ musurikuya baara kɛ n'a ka ŋaniya tɛ k'a fɔ fɛn y'a kɛ a tɛ fɔ a ma musuriku nin yɔrɔnin ka gɛlɛn dɛ a bɛ fɔ a ma a ye haramu kɛ a bɛ se ka fɔ a ma a ye haramu kɛ haramu ka nɔgɔn musurikuya ye dɛ walima
Fili ka se fili y'a nɔgɔyalenba de ye o daba de an k'a kɛ haramu ye dɔɔnin k'a tigi bagabaga quoi mais musurikuya kɛni tɛ fɔ abada fo a ka sɔrɔ a ye fɛn in bɔ ala kun ala m'a kɛ nin fɛn de y'a kɛ nin fɛn yɛrɛ de y'a kɛ ala tɛ nin dɔrɔn de b'a kɛ musuriku ye n'a ye musurikuya baara kɛ n'a ka ŋaniya tɛ k'a fɔ ala n'a ka ŋaniya di ala de fɛn kɛ la i y'a faamu e ala i n'a fɔ an filɛ ko karo jugunin ye sisan karo jugunin kɔrɔ ne k'a tigi ɲininka bani ko karo jugunin kɔrɔ mun de y'a kɛ karo jugu ye a yɛrɛ de juguman kɛ wa ayi a yɛrɛ ma fɛn kɛ kojugu fɛn fɛn kɛra safari kɔnɔ ni se b'a ye a tɛ k'a kɔnɔ Hussein fagara don min kɔnɔ ne Asura a ye Asura ma foyi kɛ ale ye misikini de ni se b'a ye Hussein mɔgɔba tɛ faga ale kɔnɔ abada ala de y'a yɛrɛ la kan'i yɛrɛ sɛgɛn ne b'a kɛ tun tora ala t'a la don ma fɛn kɛ don ma fɛn kɛ don kan nin don in ka jugu a bɛ se ka fɔ mɛ a ka jugu ka da kun min kan f'i k'a walawala a ka jugu n'a y'a sɔrɔ a yɛrɛ de a b'i kunna k'a fɔ a yɛrɛ niyɔrɔ b'a la aa o tuma i y'a tɔɲɔ n'i y'a bila la k'a fɔ ale yɛrɛ niyɔrɔ b'a la ale yɛrɛ de y'a kɛ wala ala de y'a kɛ mɛ a fana niyɔrɔ b'a la kabini i y'a niyɔrɔ don a la i ye musirikuya de kɛ o ye kafiriya de ye dɔnku nin don in nin kalo ye kalo jugu ye nin don ye donjugu ye kuma in an b'a fɔ a walawala Walawalabaliya de bɛ mɔgɔ la mɔgɔ sɛgɛn na bon intellectuel mako bɛ fɛn ka walawala de i ko kalo jugu don i ko asura Husɛni faga don ko fara ye donjugu de bon an b'a fɔ juguman don ka da kun jumɛn kan don yɛrɛ ma foyi kɛ se t'a ye don senuman don a ma jurumu foyi kɛ don ye ala ta de ye a ye ko dɔ kɛ ka bɛn lakamisa ma a ye ko dɔ kɛ ka bɛn juma ma a ye don bɛɛ b'a ta de ye wa anna almasajida lillahi bɛ cogo min na alamu bɛɛ y'a ta de ye donc don yɛrɛ ma fɛn de kɛ f'an k'o de bila an kun na don ma fɛn kɛ don tɛ kojugu fana ye don tɛ don a donjugu yɛrɛ tɛ fewu hakika la nin de ye hakika ye n'i m'i kɔlɔsi dɔrɔn n'i ko juguman dɔrɔn kɔrɔ ye ala kɛ jugumankɛla ye ala de I bɛ ala kɛ juguman yɔrɔ kelen n'i ko donjugu dɔrɔn min ye ko in k'o de juguman ye i y'o lagosi la n'i ko donjugu don dun ma fɛn kɛ ɔ min ye fɛn kɛ e bolo o de juguman ye i sera a tigi ma nin de ye kuma ye sisan nin de tun kan ka walawala akida yɛrɛ kun na nin fɛn ye donjugu ye a walawala a yɛrɛ don waa wala jɔn don jɔn ye juguman in kɛ ala de y'a kɛ ani ala y'a kɛ i b'i kɔlɔsi don na kana kɛlɛ tɛ ka ma bolo tɛ don fɛ k'a bɛ fɛn kɛ marifa t'a bolo k'a b'a ti mɔgɔ la don yɛrɛ tɛ yen ɲɛ la waati dɔrɔn bɛ na dɔrɔn an b'a tigi don an b'a a don tɔgɔ da ko nin ye lakamisa ye wala juma a banna n'o tɛ don yɛrɛ tɛ yen ɲɛ la waati ko de don n'an y'o faamu ka ban an b'a dɔn k'a fɔ fɛn min tora sisan o de ye tashaumu ye tasha an bɛna o de ma ko tere ko n'a fɔra ko don jugu don ko tere de b'a la hali n'i ko asura don fana ye don jugu ye o kɔrɔ ye tere de b'a la parce que ala ka mɔgɔba in fagara a kɔnɔ ala mɔgɔba fagara a kɔnɔ jɔn y'a faga don in de don subhanallah ala donc asura mɔgɔ si kan'a kɛ don jugu ye a ma se maa si ma mɛ fɛn min kɛra a kɔnɔ fan fila don kelen tɛ kojugu ye o ye ala ta ye ala sɔnna al-Husɛni ka faga a kɔnɔ o tɛ kojugu ye mɛ ala y'a sababuya bɔ maa min na n'o de ye Yazidi ka kɛlɛbolo ye olu u tɛ se ka kojugu k'u ka ɲɛnamaya kɔnɔ cogo min bɛ se ka tɛmɛ Husɛni fagali kan olu yɛrɛ de ye kojugu belebele kɛ kelen u ye ko min fana kɛ o fana ye kojugu belebele ye fila kojugu an'a kɛbaga fila de ye kojugu de N'i bɛ kuma asura kan dɔrɔn i b'i ɲɛsin fɛn fila la kana se don yɛrɛ ma a ma fɛn kɛ cɛ mɔgɔ caman bɛ se don yɛrɛ de ma don t'a kalama kana s'a ma a to yen n'u ye fagali kɛ a n'a ye kojugu min kɛ n'o ye fagali ye ka Husaini faga k'a kan tigɛ ka bala ka yɔrɔ bɛɛ sɔgɔ sɔgɔ o o balawu dan mɔgɔ t'o lɔn o ni donjugu minnu ko don don don ɲuman wala donjugu a kuma ka ca an bɛna tila ka se fɛn dɔw ma tuguni fanjugu minnu b'a la kɔmi tɔw b'a fɔ la cogo min fana b'a fɔ ten n'an banna o la yɔrɔ dɔ bɛ yen o tɛ fan ɲuman ye mais détail kan ka di a la parce que n'an y'a kɔrɔsi hali kuranɛ yɛrɛ ye fɛn dɔ fɔ fi yawmin nahisatin bɛ yen o bɛ suratu Fussilat kɔnɔ nahisatin kɔrɔ yala a bɛ don de wala min kɛra a kɔnɔ o de walawala ye nin ye fi yawmin nahisatin ala ye maa minnu halaki lɔgɔkun kɔnɔ don o don halakili bɛ kan ka na u ma a ma jɔ tile wolonwula wala an bɛ se k'a fɔ su wolonwula ani a bɛ don fo segin kɔnɔ quoi an bɛna sa an da su yɛrɛ ta tafsiriw la fi eh, fi qiyami eh, nahisatin kuranɛ yɛrɛ kuma nahisatu kan a y'a fɔ donw de ma Allahu akbar. a Bon n'an tilala question jaabi la an bɛ se ka se o yɔrɔ ma bon sisan k'a fɔ saba safari ye donjugu ye a bɛ kan ka walawala kuma bolo nɔfɛ a kan ka walawala i y'a fɔ a ma ko donjugu ka da kun jumɛn kan i bɛna min i ka ŋaniya de i ka ŋaniya bɛ min na o de i y'a fɔli min kɛ o dɔrɔn tɛ dɛ tɛ mais e ka ŋaniya ye don de i y'a kɛ juguman ye parce que ale de juguman kɛ wa ou bien a ma juguman kɛ mais ala y'a kɛ mais ale fana niyɔrɔ b'a la wa o tuma n'i y'a niyɔrɔ k'a la i y'a fara ala kan a kɛra musirikuya ye n'i ko ala yɛrɛ tɛ ale de don o ka jugu tɔ fana ye o tuma i ye ala ka baara bɔ ala la k'a d'a ka danfɛn dɔw la bon nin fila de ye kojugu ye mais n'i ko donjugu de parce que kojugu kɛra a kɔnɔ kojugu kɛra a kɔnɔ ala mais kana ɲina kabini ko kojugu jɔn ye kojugu kɛ ala kabini ala de y'a kɛ ka ban est-ce que kojugu yɛrɛ don Kuma bɛ yan kojugu fɛn fɛn ni ala de y'a kɛ est-ce que a bɛ f'a ma kojugu a bɛ se ka f'a ma kojugu kɛnɛ kan mais n'an ye a kɛbaga filɛ a bɛ bɔ kojuguya la mun de b'a bɔ kojuguya la o bɛɛ de bɛ an ka émission nin ka fɛn sen fo ko danda de Seyida mun ni mun de bɛ yɔrɔ bɛɛ an ko an y'o de fɔ sisan a kɛra kojugu ka da kun min b'a la wa ala ye fɛn min kɛ n' ala sɔnna ka Husaini faga an bolo kojugu tɛ wa mais n'i y'a ye k'a fɔ ala de y'a kɛ a tɛ f'a ma kojugu a bɛ kɛ fɔcogo jumɛn ye min y'a kɛ min y'a kɛ n'o ye Yazida ka kɛlɛbolo ye o ye kojugu yɔrɔ ye et puis u ye ko min yɛrɛ kɛ o fana ye kojugu ye mais ala de y'a kɛ a bɔra kojuguya la pewu o yɔrɔ la a bɛ don a bɛ don mun kɔnɔ a bɛ f'a ma al ibtilau rabbani aw al ibtilau ilahi ala ka jarabi ala ala ka jarabi ye kojugu de ye wa non a ye nabilahi ibrahima ko k'a den kuntu k'a kantigɛ o ka jugu husayini ta ye dɛ ala ka jugu in minɛ husayini ta husayini jugu de y'a kɛ ni ɲɛ de nabilahi ibrahima i den min ka di dugukolo maa bɛɛ i bɛ taa a kantigɛ ne ala ye non a bɛ i ko n'i ko muhamadu ala kira muhamadu k'a ka den dɔ kantigɛ k'a jugu k'a minɛ k'a faga jugu y'a faga o y'u ka baara yɛrɛ k'a kɛ o de ka jugu
dɔnku ala ye ko gɛlɛnman caman kɛ histoire kɔnɔ nabilahi musa i y'a ye k'a gɛn ka taa fo madiyana ka tila firawuna y'a tɔɔrɔ ɲani fasɔn bɛɛ l'a kan ala kira muhamadu salalahu alayihi wasalamu ka janfa fasɔn bɛɛ tigɛ a kun na f'a kɔnɔnafilila don dɔ la y'a ye ka tila k'a faso bila ka taa a yɛrɛ sɔrɔ fo madina de kojugu ko gɛlɛnman maa si tɛ kojugu ye n'i y'a kɛbaa filɛ mɛ i ye kɛbaa yɛrɛ filɛ hadamadenw fan fɛ kojugu don hadamadenw fan fɛ mais ala fan fɛ kojugu tɛ donc f'an ka ala fanfɛlaw filɛ fɛnw la n'i ko fɛn fɛn ma ko don jugu a b'i kun na i ye hadamadenya fanfɛla de filɛ hadamadenw de ye kojugu kɛ mais ala y'a latigɛ ye mun kɛ ala kɔni ka ko bɛɛ ka ɲi inna allaha jamilun yuhibbul jamala

a bɛ kitabu kɔnɔ a bɛ wele yen nɔ masacɛ dɔ a bɛ to ka taa sasi kɛ a bɛ taa sinɛw faa wula kɔnɔ dugu kɔfɛ ko wa don dɔ la u bɔla a n'a ka jama bɛ kan ka taa dɔrɔn u ni ɲɛ kelen dɔ de bɛnna ale ye ɲɛ kelen don a ko a ye nin cɛ minɛ joona nin ye ye tan a ni ne de bɛnna bi a ye taa a datugu sisan sisan ale kelen kura ko bi tɛ diya ko n bɛ bɔ dɔrɔn ni cɛ bolo mɔgɔsɔn de bɛnna ɲɛ kelen a ye nin minɛ ni bi diyara o don n'a ma diya dun a tora a la Ala k'a taara o don diyara ka tɛmɛ ka don bɛɛ kan sinɛw sɔrɔla caman y'a faa mumɛ ka wotorow fa ka tila ka na a nana dɔrɔn a nimisalenba ko a ye taa a bɔ joona ka na a ko cɛ bon i kisira an ni i bɛnna tiɲɛ yɛrɛ la an kɔnɔ ko bi tɛ diya e ɲɛ kelen de e ɲɛ kelen an ka bɔ dɔrɔn ni ɲɛ kelen ka bɛn nin cogo ta a nana n kɔnɔ ko bi tɛ diya fɛwu o de y'a to n y'i datugu ko k'i ɲangi n'a tun ma a tun goyara e tora a la mɛ bi diyara ka tɛmɛ ka don bɛɛ kan dɔnku i kisira sisan ɲɛ kelen fana ko masacɛ n'i bɛ diɲɛ n fana ka kuma ni basi t'a la n'i tɛ kunko se n ma a ko n ye ordre d'i ma kuma tɛ basi foyi t'a la a ko bon e ni ne bɛnna bi e ka bi diyara ka tɛmɛ ka don caman kan da ka bɛɛrɛ ye ya ne o kɔrɔ ne kɛra fɛn ni tko ye tiɲɛ ye ne kɛra kɛra t ɲumanba ye sa ne ne don ne bi masa cɛ ne bi bɛ kɛ kaso la o i fana ko jaabi d'a ma ne ne de don ne bi ma diya ne ye ne ne ye ni gansa kɔrɔ kɛ sababu ka ne bi kɛ ka so kɔnɔ dat ne ne n da fɛ ko yɔrɔ fɔ dɛ t bɛ jɔn fila la dɔnku y'a ye wa ko teri ko ne y'a la don kun o tɛ
Ɛ Sɛki ne ma i ka kuma sɔn ji la, unhun, i b'a dɔn mɔgɔ dɔw bɛ yen, unhun, n'u bɛna bɔ da fɛ sisan, unhun, fɔlɔ fɔlɔ la an ka mɔgɔkɔrɔbaw mɔgɔw tun b'a ye i ka denmisɛnninya waati la, unhun, n'u bɛna bɔ da fɛ sisan, unhun, minnu nɔna ye cɛ ye, unhun, an, unhun, n'olu bɛna bɔ da fɛ, unhun, n'u ni cɛ n'u ni muso bɛnna, unhun, u bɛ segin u kɔ, unhun, i y'a faamu wa, ah bon, bon ɔnhɔn Muso seginna u b'a ko parce que n'i bɔra la k'i ka don tɛ diya o ye fɔlɔ fɔlɔ de ye quoi donc u bolo muso ye taamasere jugu ye ayi olu b'a fɔ de ko n'i nɔna ye muso ye n'i nɔna ye muso ye sa a yɛlɛmanen de don n'i nɔna ye cɛ ye ni cɛ n'i bɛna bɔ ka taa n'i n'o bɛnna dɔrɔn an b'a ye musokɔrɔba fɔlɔ fɔlɔ la an ka denmisɛnnin waati u bɛ segin ka taa so kɔnɔ ka t'u sigi ko parce que k'u ni min bɛnna ko n'u taara o la dɔrɔn k'u ka sira
nin de ye hakika ye min yɛrɛ ye n'a lɔnna k'a fɔ don ko tɛ don yɛrɛ ye min bɛ k'a kɔnɔ o de don ɔ ni fɛn bɛ k'a kɔnɔ don min ka don lakamisa an ka kɛ an k'a kɛ araba ye n'a diyara maa min na o ka o ka don kunnadi de o tɛ donc don yɛrɛ tɛ koyi donc sisan don in ka go dɔwɛrɛ tɛ dɛ fɛnjugu min kɛra a kɔnɔ e, e min ye hɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ e ka tere don tɛ e ka don duman de don ɔ min ye kojugu sɔrɔ a kɔnɔ sa problème bɛ yan de o de bɛ se k'a kɔnɔ k'ale ka don goman don k'a sɔrɔ don goman ko tɛ dɛ non non non min de kɛra o de ye juguman ye mais a kɛra don min kɔnɔ don in sen t'a la Ala de y'a kɛ n'a nana i kunna ko ala y'a kɛ dɔrɔn i bɔra problème kɔnɔ mhm. n'a nana i kunna ko don niyɔrɔ b'a la dɔrɔn e bɛ problème de kɔnɔ i bɛ shiriku sira kan i bɛ kafiriya sira kan don sen b'a la n ye kuma in fɔ ka sɛgɛn ma ka caya ala nin de ye kuma ye komi i ye se di don ma quoi ah. k'a fɔ don bɛ se ka fɛn dɔ kɛ i ye fanga kɛ makhluku kɔnɔ i ye quwwa di makhluku kɔnɔ o ye kafiriya ye mhm. don ye misikina de ye mhm. bon donc nin de ye kuma ye cɛ nin filɛ ka bɔ tan a y'a la tere ko kun a kɛra contre ye jɔn kɛra teretɔ ye ɲɛ kelen ye fɛɛrɛlama de koyi a ko ɲininka kuma n b'a fɛ i ka n garanti fɔlɔ de k'a f'i tɛ kunko se n ma ko n y'i garanti a ko bon ni tere ko kɛ ye tiɲɛ ye ne ni e bɛnna bi ne ye bi bɛɛ de kɛ kaso kɔnɔ quoi donc e de bon yɔrɔ in ka gɛlɛn dɛ e tun e kɛra e kɛra taamasere jugu ye ne bolo e tɛ ni tere bɛ fɛn na ayiwa masa cɛ e de teretɔ ye parce que e bi bɛɛ kɛ kaso kɔnɔ i ko i tɛ fɛn kɛ n na dɛ n b'a fɔ dɛ i y'a faamu wa Mais e ni ne bɛnna bi ne tɛ ɲɛ kelen ye wa ne ɲɛ kelen de ye tere ɲuman ye de parce que ne bɛnna bi i ka bi sɔrɔ bonyana don bɛɛ ne ta de kɛra e a kɛra contre de ye sisan a yɛlɛmana o ye fɛn bɛ dɛmɛ ka taa alimamu Ali y'a fɔ a m'a fɔ an bɛ sɔrɔ kuma façon mais n bɛ kuma in nakali a nafa kama ko n'i bɔra ka taa jihadu yɔrɔ la k'a fɔra kana bɔ araba lon ka taa jihadu yɔrɔ la ko n'a fɔra i kana bɔ ka taa jihadu kɛ arabalon parce que arabalon tɛ don ɲuman ye ko n'an taara lɔni kɛnɛ kan ah non kuma tiɲɛ tɛ a filɛ bani tiɲɛ tɛ non n'i taara jihadu kɛ arabalon n'i bɔra araba k'i bɛ taa jihadu kɛ kan'o kɛ abada ko don goman de don a tɛ diya i la abada a tɛ diya i la abada kuma nin n'i y'a filɛ e yɛrɛ bɛ se ka kalon ye kalon de b'a la kɛnɛ kan n'an ma y'a ye wala u m'a ye n bɛn'a yira u la sisan kalon de b'a la kalon mais a sanfɛla karamɔgɔ bɛ se kuma la n'u y'a sanfɛla u bɛ mɔgɔw sɔrɔ kunfin bɛ sɔrɔ sun tile kunfin mais kunfin bɛ girinna sun tile wa a kalon yɛrɛ bɛ se ka masiri karamɔgɔ fo dɔw bɛ da a la quoi o b'a to bɛɛ k'i jija i den ka don kalan na n'o tɛ a baasi ka girin a la ala ka limaniya d'an ma kuma in filɛ dɛ n'i bɔra araba ko araba ye don goman de ye N'i bɔra k'i bɛ taa jihadu kɛ i n'i jugu bɛna kɛlɛ k'a kɔnɔ, unhun, k'a da tɛ diya i la a don ka go, an ko n'i ye kuma in karan dɔɔnin dɔrɔn i b'a ye kalon b'a kɔnɔ, unhun, n k'a jaabi wa, unhun, ɛ a jaabi ye min ye ni e taara n'a goyara e la, unhun, ɛ e n'i jugu n k'i jugu fana bɔra arabalon de ye fo i y'a faamuya a diyara o la n'a diyara e la a goyara ale de la a bɛ diya dɔ la a bɛ goya dɔ de la e bɔra don kelen min na mm. a fana bɔra o de la o n'a sera e la a da goyara e la mm-hmm. mais a da diyara ale la ale fana bɔra o don de n'a fana ka mɔgɔ tun y'a fɔ k'a kana bɔ dun mm-hmm. nin de gundo bɛ yen a fili filɛ kɛnɛ kan yɔrɔ kelen a bɛ diya dɔ la wajibi a ka diya dɔ la a ka diya goya parce que dɔ na se dɔ kɛ na min sera a diyara o la i sera min na kɛnɛ a goyara o la mais a fila bɛɛ bɔra don in na a fila bɛɛ bɔra araba kelen de la araba kɛra min fa banna araba ani min denmuso fɔlɔ ye cɛ sɔrɔ
o tigi o misali nisɔndiya ani dusu dusu furu dɔw fana tɛ hɛrɛ ka jira ala ka ala
nin kɔni nin ye misaliya dugu ye ali anmisi ala ka lammiiniya da ma ala ka bɛ lajɛlen kanda an bɛ kɔmase ka hala dan minnu b'a la i ye minnu fɔ nin ye k'a fɔ nin don in man di o de tɛ furu kɛ ayiwa fa safari kɔnɔ ne tɛ n ka taama sira kɛ safari kɔnɔ e yɛrɛ b'a lɔn e bɛ fili kan mun na i ma taama kɔnɔ a b'e kɔnɔ k'a don man di mun na a man di a yɛrɛ bɛna kojugu bɛ sɔrɔ ale de nɔ don wa n'o b'i kun na i tora a la i taara siriki kɔnɔ n'a b'i kun na ko ala de b'a kɛ e bɛ se ka boli ala ɲɛ se ka bɔ ala ɲɛ o ala ka min mana jɛ k'i kisi o tɛ se ka kɛ i bɛ wakali de ka bɔ n'i bɔra ni ŋaniya a bɛ diya Innamal a'malu binniyati donc ka don kɛ don gomanw ye a tɛ ɲa ka da nin de kan voilà mais wajulu fanba b'a kɛ musirikuya de ye o yɔrɔnin détail in kan ka di a la n'a tigi ka ŋaniya de ye k'a fɔ don kɛnin man di mais don tɛ fɛn kɛ don man di kalo jugu de don ni don man di asura don man di wala n'a ɲɔgɔn a fɔra don o don ma ko kojugu kɛra don kɔnɔ don man di aa n'a y'a bila kunna ko don nin yɛrɛ b'a la wala don de ye kojugu kɛ o de ye a sera musiri i b'a fɔ musirikuya sisan mais n'a ka ŋaniya ye don in kɛnin man di mais kojugu min bɛ sɔrɔ a kɔnɔ ala de b'a kɛ don tɛ a tɛ fɔ a tigi ma musiriku abada ne de y'o fɔ i ye An labɛnnen bɛ débat kama nin bɛ kɛ kuma kura bɛ mɔgɔ caman bolo a ko don goman don go don goman yɛrɛ don ale bolo a faamuyara wa mais a ka ŋaniya de bɛ fili a ka ŋaniya jumɛn ye mun y'a kɛ don goman ye don nin kojugu min bɛ sɔrɔ don de nɔ don o de y'a kɛ siriku ye donc kojugu bɛ sɔrɔ i y'a la ale de kun don ale b'a kɛ ala tɛ a kɛra musirikuya ye mais don goman don parce que ala bɛ kojugu kɛ ka bɛn a don ma ni ala de b'a kɛ ka ban a bɔra musirikuya kɔnɔ a don ko k'a taara haramu kɔnɔ

Aa sisan an y'a faamu tereko min bɛ kɛ haramu ye ani min bɛ kɛ siriku ye fo fila in de ka walawala bi kosɛbɛ hakiliw jɛra sisan n'i ko don in man di don ye don goman ye safari ye kalo jugu de ye a bɛ kɛ siriku ye cogo dɔ la a tɛ kɛ siriku ye cogo dɔ la fo de ka fɔ mɔgɔw ye ka faamu a bɛ kɛ siriku ye yɔrɔ jumɛn n'i ko a kɛra ko jugu ye parce que kalo in yɛrɛ b'a la juguman min bɛ kɛ a la ale yɛrɛ b'a kɛ la i y'a la kalo kun kalo de b'a kɛ la i kɛra musiriku ye parce que ala ka kɛwale i y'a da a ka danfɛn ma o de ye musiriku ye mais n'i y'a bila kunna donjugu de don i y'a faamu mais kojugu min bɛ k'a kɔnɔ ale nɔ tɛ ala de nɔ don mais comme ala b'a kɛ ka bɛn ale ma an b'a la ale kun k'a tɔgɔ ko kalo jugu i ye nkalon tigɛ a ma mais o tɛ kɛ musiriku ye parce que min ka gɛlɛn n'i y'a ala ka kɛwale n'i y'a la ala kun dɔrɔn i bɛ bɔ sirikuya kɔnɔ hali n'i filila hali n'i filila o de exemple ka ca dɛ est-ce que i b'a kalama sahabaw yɛrɛ donna a ɲɔgɔn dɔ la dɛ sahabaw ko ala kira ma an filɛ taa jihadi yɔrɔ la e m'a ye jotigiw kafiri musirikuw n'u tun bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la u bɛ n'u ka npanmuru dulon nin yiriju in la shajaratu u b'a fɔ a ma ko zatu anwatin n'i i n'i ka flèche kalaw n'i ka marifa n'i ka kɛlɛkɛminɛnw dulon a la n'aw taara kɛlɛ a bɛ se jugu ma a ko ala kira i fana t'a ɲɔgɔn jiriju dɔ fɛn yɛrɛ an ka to n' kɛ an ka taa an fana k'an ka kɛlɛminɛnw dulon a la walasa an ka se jugu la sahabaw de ye nin fɔ ala kira muhamadi y'a fɔ fan bɛɛ nin ye siriku baara dɛ yiriju k'i ka kɛlɛminɛn dulon a la k'o de bɛ gagner o ye siriku kuma dɛ a y'a fɔ yɔrɔ bɛɛ a y'a to hakika ka fɔ
sahabaw yɛrɛ ye nin kɛ koyi sahabaw yɛrɛ salafu yɛrɛ de ye nin kɛ hakika bɛ fɔ a kɛnɛ ka gɛlɛn dɔw ma mais ni détail ma fɔ a tɛ ɲɛ mɔgɔw ka tiɲɛ lɔn ka recherche kɛ o de ka fisa donc fili mɔgɔ ala bɛ fili yafa ala kira ko u ma aw filɛ ka kafiriya kuma fɔ mais comme u t'a dɔn aw fili ka min fɔ ko kojuguba de don haramu de don mushrikuya de don o ka sɔrɔ ka nimisa o ka sɔrɔ ka taa k'i aw ka ko bɛɛ to ala bolo aw ka se jugu la o ye ala kelen pe de wa man nasru illa min indillah aw ka se jugu la kelen ala kelen pe n'o de i ye nin yɔrɔ ta la hali ni ala kira nin yɔrɔ la kuma ne ka taa yiriju ye sa ne yɛrɛ nin yɔrɔ ta kuma tɛ aw yiriju ko nin ɲɔgɔn filiw bɛ kɛ kami sahabaw tile la kuma tɛ bi nin bɛɛ ye kafiriyaw de ye mais ala b'a yafa ka da kan a tigi filila wala a t'a dɔn o de y'a to an ka bi tile minnu fana bɛ kafiri mushriku baara kan n'u bɛ fili de ye kana fɔ ma mushriku i b'u bilasira de k'a yira u la ka fɔ nin man ɲi a bɛ kɛ ko ala kira ye sahabaw ta dilan cogo min bon donc safari ko hakili la kuma n'a bɛ se an b'a sɔrɔ yatɛ wala ko min na kitabu kalan kurana a ye min fɔ a la n k'o fana fɔ tuguni parce que o fana nafa ka bon an y'a daminɛ tafsiri min na tafsiri dɔ bɛ ko kitabu ruhul ma'ani fi tafsiril qur'anil azim was sab'il mathani a mujallad sabanan a tome sabanan page kɛmɛ ni biwolonwula ani saba an bɛ se ka ma waati a ye nin gan karamɔgɔ bɛɛ kɔ ni karamɔgɔ bandi cara tuma o tuma min b'a bɛɛ de ka to k'a fɔ i ka kuma bɔra min y'a bɔ livre jumɛn na a b'a page jumɛn na n'i y'o tugu karamɔgɔ la sa kuma kɛlɛ bɛ commencer ka dɔgɔya tan b'a fɔ voilà ala ka lam karamɔgɔ ka yafa ma parce que bɛɛ ko ko dunan tiɲɛna waju don a bɛ bila dɔn mɔgɔ bɛ girin ka jo faga yɔrɔ kelen donc waju yɛrɛ kɛra fɛn ye mɔgɔ yɛrɛ tɔgɔ ci ka karamɔgɔ don an yɛrɛ ta don an bɛna min karamɔgɔ tɛ kuma kelen bɔ kelen kelen bɛ ko fɔ Ne ko ko karamɔgɔ tɛ kuma kelen e karamɔgɔ tɛ kuma kelen ka kuma tɛ kelen kuma kelen de bɛ yen mais min t'a dɔn n'i y'o bila don kuma wɛrɛ de fɔ min tɛ sɔbɛ ye kuma bɛ kɛ fila ye donc an ye kitabu tɔgɔ di an k'an tugu karamɔgɔ la ale ko fal yawmul wahidu yusafu bin nahsi was sa'di ko tile kelen a bɛ se ka fɔ a ma don dima a bɛ se ka fɔ a ma don goma bin nisbati ila shakhsayni n'i y'a danbe ka taa mɔgɔ fila ma fa yuqalu lahu sa'dun bin nisbati ila fulan min ghairi min ye nɛɛma sɔrɔ a kɔnɔ a bɛ fɔ don dima don ale ka danbe ka taa ale ma bon min ye tɔɔrɔ sɔrɔ a kɔnɔ a bɛ fɔ ko don goma ka danbe ka taa a ma donc jaga jaga fɛn min kɛra a kɔnɔ o don don yɛrɛ tɛ parce que don kelen kɛra ɲuman ni juguman ye sanko ne ko don ye juguman ye non a kɛra dɔ ma don ɲuman ye donc i ko min ma ko don jugu jaga don ɲuman don dɔ fɛ A bɛ ko maa taara jihadu kɛ se kɛra min na a se kɛra mɔgɔ min na a kɛra ka don jugu ye mais min sera e la a kɛra ka don ɲuman ye
samedi
o samedi fana man ɲi wa tɛ taa san
A kɛ foyi o de laada bɛ an fɛ yan c'est n'i taara sanga fo mɔgɔ o mɔgɔ samedi o b'a fɔ k'i tugu ko ka taa fɛ don ma i bɛna sanga fo mun na o ye kɛlɛ musibaw don ala n'i ye den sɔrɔ samedi i ma ban o la a ko yan a bɛ kitabu in kɔnɔ wa tafsiru nahisatin bi mas'umatin ko ka fɔ ala ka fɔ don ninnu ma ko nahisati ala yɛrɛ de ko ko nahisati fi ayamin nahisatin nahisatu yɛrɛ kɔrɔ ala ye mun de fɔ yan marwiyun an mujahid mujahid yɛrɛ y'o fɔ ko mas'umu de ye ko tere voilà a don duman tɛ quoi dɔw y'o fɔ wa katada du fana sɔnn'o fɔlen ma wa sudiyu o fana taar'o fɛ ninnu dun ye a lɔnni a kan lɔnni kan ka minɛ maa minnu na tafsiri la olu de tɔgɔ fɔtɔ filɛ nin ye hali tafsirikɛlaw b'a minɛ ninnu de la Ibunu Kasiri ninnu ni ayiwa Jalalayini ni fɛnw u bɛ ninnu ka kumaw de lakali wa qala dahaku mais dɔ wɛrɛ bɛ yen n'o dahaku ye ale ko ayi shadidul bardi ko don min sumaya a sumaya bonyana fo ka dama tɛmɛ hatta ka annal barda azabun lahum f'a kɛra komi fɔɲɔ in dama tɛmɛ ka kɛ ɲankata y'u kan o ye du fana ka kuma ye o tɛ tɔ ninnu ka kuma ye dɛ wala tɔ ninnu juma mujahid ani katada ani sudiyu olu ko nahisatu kɔrɔ bɛ kɛ mas'umatin don min man di a bɛ se ka fɔ hali tere don mais tere kɔrɔ n y'o fɔ dɛ n'a kɔni b'i kun na ko don in de nɔ don o de ye musiba ye mais n'a b'i kun na tere de don mais tere don yɛrɛ tɛ ala de don o fana man ɲi dɛ mais a bɛ bɔ shirikuya kɔnɔ a bɛ taa haramu kɔnɔ wala a bɛ taa fɛn wɛrɛ kɔnɔ hakili o fana jɛra Bon an b'o kitabu kuma kitabu tɔgɔ ye ko kitabu ruhil maani fi tafsiril qur'ani al azimi wa sab'il masani a mujaladi tan ani saba o tɛ tafsirikɛlaw kelen an ka taa an ka mujaladubaw ɲini tome tan ani caman de don an ye nin kuma in bɔ tome tan ni sabanan de kɔnɔ an ka kari ka wari don kitabu la an kana kɛ kumakɛla ye i tɛ kari ka wari don kitabu la n'i ma kari ka kitabu caman ta i ka yeta bɛ dɔgɔya i ka yeta bɛ dɔgɔya ni kitabu cayara ka se degré min i ka yeta bɛ caya ka t'o de kan mɔgɔ dɔ bɛ a ka lɔnni ka bon i ye mais n'i ka kitabu ka ca i bɛ dimi don a la mun na parce que a ka lɔnni ka bon i ye mais i ka yeta cayara ka tɛmɛ a kan i bɛ fɛn caman fɔ ale ma deli k'o ye a ma deli k'a mɛn i bɛ dimi don a la donc an ka kari ka to ka taa makitabaw la ka kitabuw san karamɔgɔw a y'a kɛ ala kama n'a ma y'a ka mɛn
kuma internet fana tuma dɔw la kitabu b'a ɲɛ o kitabu b'a ɲɛ pewu ala Bon ala ka bɛ jigin wɛrɛfi nin ye a tɔgɔ ye kita alimi o a ka ta an ɛɛ kita jami a ka an ale ye tafisiri tobi la to b'a fɔ ko tafisiri tobi a dusu u tan duuruurununa i y'a faamumu ani an k'a fɔ mujaladi min tan duuru tan ni wɔɔrɔ b'a kɔnɔ a b'o de kɔnɔ safha a page kɛmɛ saba ani saba safha a ye nin to an karamɔgɔ la san dɔrɔn i b'a ye kojugukɛla bɛ dɔgɔ sa silamɛya b'a yɛrɛ sɔrɔ sa dɔgɔya min bɛ silamɛya kan b'a kan sa bɛɛ ka kuma min man kan kuma de bɛ yen solution min b'a la n'a fɔra association islamique ye a ye wuli k'aw jɔ ka lɛtiri ci karamɔgɔ bɛɛ ma i bɛ fɔ a bɔ fa ye dɔrɔn aw bɛ baraji sɔrɔ aw ye silamɛya tɔgɔ d'aw la association islamique a ye silamɛya baara kɛ a ye silamɛya sove silamɛya sɛgɛnna jɔn b'a kɔlɔsi la ala k'an fara tiɲɛtigiw kan ale ko fi ayyamin nahisatin ay mash'umat k'a kɔrɔ ye tere bɛ don minnu na de n'an ko tere haramu ye mushiriku an k'an kɔlɔsi tafsirutigiw bɛ kan k'a kɔrɔ kɛ mash'umat yɛrɛ de ye Dɔnku ne b'a walawala ten i b'a walawala ten a bɛ kɛ kojugu ye tuma min na o de n'i'a kɛ ko don in de nɔ don i b'a walawala ten n'i ko k'a fɔra tere gansan k'a kɛra mushiriku ye non non i bɛna tafsirutigiw kɛ mushiriku ye sa tafsirutigiw bɛ kan ka nahisatu kɔrɔ kɛ mash'umat de ye tere donw de ye ala dɔw y'a kɛ nɛnɛ damatɛmɛnen ye qala mujahid ko wa qatada don qatada ko kunna akhira shawwal min yawm al-arbi'a ila yawm al-arbi'a ye mun de fɔ qatada ye mun de fɔ a ko ko don ninnu hmm, a bɛnna a don a karo fan ye a n'a don fan ye k'a bɛnna shawali karo laban yanfan de fɛ karo laban k'a ta araba ka taa bila araba laban na araba min bila kan k'a bɛn n'o de ma k'a ta araba ka taa bila araba a fana ye araba ta tɔgɔ ma dɛ ko k'a ta araba ka taa ta araba an k'a fɔ a bɛ cogo min na voilà bon eh, qala ibn abbas ibn abbas ko ma udhiba qaumun illa fi yawm al-arbi'a ko ala ma manton si halaki fo ka bɛn araba u ko n bɛ mɛna jaabi de matila dɛ u ko taaliki la jukɔrɔ ko la asla lahu an ibn abbas ko nin kuma in u b'a fɔ la fan bɛɛ ko Ibn Abbas y'a fɔ ko a lasiri t'a la Ibn Abbas k'a fɔ a y'a fɔ dalilu t'a la kana u y'a tigɛ ka da la ale bolo bon minnu fana y'a fɔ ayiwa f'an ka fɛn fɔ ka jɛya dɛ a fɔra a y'a fɔ mais a sɔsɔra ka fɔ a ma fɔ donc an kana taa fɛ k'a y'a fɔ an kana taa o fɛ bon o y'o jaabi surunman ye ni question laban b'i bolo ale safari kan an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ joona parce que an mɛnna a kan sisan i y'a dɔn mɔgɔw ye araba laban in fɔ karamɔgɔ yɛrɛ dɔw b'a kan Bon araba laban in fana i b'a dɔn ni salifana salila salifana ni lagansara tɛ dɔnku dɔw bɛ bagan yɛrɛ de kantigɛ a la ka dugawu kalan kɛ a la olu fana bɛ yen bon safari karo la a araba laban in na dɛ don ko parce que zalika ayyam seyida i filɛ ka kumaba de daminɛ i bɛna bila kumaba de la an dun bɛ ala deli min mana fɔ a ka sɔrɔ a hakika yɛrɛ fɔra siɲɛ kelen mɔgɔw ka lafiya i y'a ye sa bon nin nin ye kitabu ye an bɛ se ka surunya ale yɛrɛ ko ta'allam annahu la tayra illa ala mutatayyirin fa huwa thuburu sisan an ye nin ye kitabu de kɔnɔ u b'a fɔ ma ko aljawahirul khams i ye min fɔ nin ye a bɛ awlul ulama kɔnɔ o y'a ta o de kɔnɔ i ye mɔgɔ fɛn fɛn kumana a kan diɲɛ kɔnɔ a fanba bɛɛ y'a ta aljawahirul khams de kɔnɔ ala awlul ulama ye o y'an ka bi tile karamɔgɔ dɔ de ye a taara kitabu de fara kumaw fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn kuma yɛrɛ tigɛ a ko fa ɲɛ kɛ kuma bɔra min a kan ka tun kan k'o fɔ ale ka kuma tɛ o o de y'a to kitabu dilannaw kan k'i kɔlɔsi voilà an yɛrɛ ye kitabu dilanna de ye n'i filila dɔrɔn kan k'a dɔn ale y'a sɛbɛn ka kitabu kɔnɔ mais a y'a bɔ jumɛn kɔnɔ a y'a bɔ min kɔnɔ o tɔgɔ ye ko aljawahirul khams o de y'a fɔ Ale ye waliyu dɔ de ye waliyu dɔ de don a bɔra ka dugu kɔnɔ ka taa wula kɔnɔ ka turu de a bɛ balo yiribulu de la ka waati janba de kɛ n'i dun y'o kɛ ni lɔnni bɛ na mɔgɔ ma deli ka min ɲɔgɔn ye abada o tɛ wuli n'i y'a dɔn i bɛ se k'a sɛbɛn ka tan don ko kan secret min b'o kɔnɔ k'i mabɔ mɔgɔw la pewu tɛ mɔgɔw ye a bɛ taa wula a ka jugu haliwa ye Parce que haliwa toujours i sigilen bɛ i tulo bɛ mɔgɔ mankan na mais nin bɛ wulakolon de kɔnɔ a b'a ka batu kɛ n yiribulu a bɛ balo yiriw de la a bɛ taa kɔji la ka min o de la o n'a ɲɔgɔnna a banna waati jan dɔrɔn a nana dugu kɔnɔ don min na dɔrɔn a ye kitabuba dɔ dilan ka tɔgɔ da ko aljawahirul khams aa non i ye ki i ye kitabu dilan cogo o cogo n'e cɛ ka kitabu dayɛlɛ i bɛ fɛn y'a kɔnɔ kabini ala k'i da i m'a ɲɔgɔnna mɛn ale de bɛ n'a wolo n'a fari bɔra ɲɔgɔn na tuma dɔ la a bɛ kuma girinmanba dɔ fɔ n'an ko an b'o fɔ sa mɔgɔw b'a fɔ a non Dukure o tɛ tiɲɛ ye n b'a fɔ o y'e ka idée ye, awɔ, i tun bɛ taa kɔrɔbɔ fɔlɔ i bɛ sɔrɔ k'a fɔ tiɲɛ tɛ n ka cɛ, unhun, Ala Ala ka limaniya d'an ma, amina yarabali alamina, amin amin, ale de y'a kuma fɔ, unhun, bon an b'an jɔ yan de, unhun nin kuma nin min ka jugu a la i b'o lɔn wa ala ko tan o ye nkalon ye ala kira y'a fɔ o ye nkalon ye sahaba y'a fɔ o tɛ nkalon ye mais waliyu y'a fɔ waliyu bɛ siran ala ɲɛ a taara ala bɛɛ b'a dɔn a bɛ siran ala ɲɛ ala ye kasifu dɔ de k'a ye o ye fɛn dogolen de ye ala dun b'o kɛ waliw ye waati bɛɛ a bɛ fɔ ma kasifu bɛɛ hali alkaradawi sɔnnen b'o ye ibnu taymiya sɔnnen bɛ kasifu ye ibnu qayyim sɔnnen bɛ kasifu ye a ye taa ka kitabu dayɛlɛ min tɔgɔ ye ko madariju salikin bayina manazili kitabu tɔgɔ ka di bani i bɛ fɛn i b'a fɛn dɔ ko nkalon ni kitabu dɔrɔn i bɛ taa filɛ dɔrɔn mankan bɛ ban i tɛ lagosi kɛ tuguni kitabu tɔgɔ ye madariju salikin bayina manazili iyaka na'budu wa iyaka nasta'in u ye kasifu fɔ k'Ala b'o kɛ waliyu ye kasifu ye jumɛn ye i tun ɲɛ tɛ fɛn min na fewu ka ka hijabu cɛ ka bɔ i n'a cɛ k'a ye ni dusukun ɲɛ n yɛrɛ y'a ye e de m'a ye kan'a sɔsɔ a caman kɛra ibnu taymiya la a caman kɛra ibnu qayyim ka kashfu kun a kɛra kojugu ka ɲɛnamaya kɔnɔ ɔ ni wali dɔ nana k'a fɔ ale y'a ye kashfu kɔnɔ k'a fɔ araba laban n'i ye nin kɛ n'i ye nin kɛ ala bɛ nin kɛ a bɛ taa an b'a fɔ i ma min ka gɛlɛn kori i m'a fɔ ala kira y'a fɔ o de ka gɛlɛn an ma kori i m'a fɔ muhamadi ala ala y'a fɔ kori i m'a fɔ sahaba dɔ y'a fɔ mais n'i y'a fɔ i ka nin idée de an b'a fɔ an bɛ n'an dalen b'i la an bɛ baara kɛ n'an ma da i la an b'a to yen c'est tout i y'an bila ɲuman de la o i y'an bila min na seli ni fɛn ninnu wala ka taa kuranɛ kɛ eh, o ye ɲuman de ala ni min dar'i la o bɛ taa baara kɛ n'a ye a ye komi tarika n taara seku ka tarika a k'a y'a ye de an m'a ye ala kira m'a fɔ sahabaw m'a fɔ ale de y'a fɔ ala an ka kan ka d'a la o man kan ka d'a la ne de bɛ d'a la e ma d'a la e kun ko munna n dara a la a ka ala ɲɛsiranɲɛ n'a ka lɔnni n'a ka kutubuya n'a ka waliya a tɛ sɔn ka mɔgɔ tromper i m'a ye kira karamɔgɔ dɔ bɛ yen ko ibnu rushdi ee ala bi an bɛ bi hali an ka bi da nin ma quoi an bɛ question tɔw to yen bi dɔrɔn kuma ka ibnu rushdu ko a ka kitabu bɛ ko fatawa ibnu rushdin kitabu tɔgɔ ka di seyi la fatawa ibnu rushdin N'a t'i bolo a ɲini sa kan'a fɔ k'a tɛ yen a bɛ yen a bɛ a b'an bolo a bɛ taa dɔrɔn ka bɔ k'a yira i la u y'a ɲininka ko ala tɔgɔ minnu bɛ yen ni arabukan tɛ tɔgɔ minnu bɛ yen ni arabukan tɛ yala a bɛ daga wala a tɛ daga a y'a yira ko suriyaniya safurulayi asmaul ajamiya bɛɛ tɔgɔ o tɔgɔ ni a kɔrɔ lɔnnen tɛ a bɔyɔrɔ lɔnnen tɛ k'a bɛɛ haramu de mais a tilala ka mais fɔ olu ɲɔgɔn de ka dɔgɔ olu bɛ fan fila bɛɛ de fɔ fan kelen pe fɔ min bɛ an ka bi tile la o de bɛ mɔgɔw fili a bɛ kɛ sababu ye i bɛ mɔgɔ dɔ kɛ musiriku ye ka musiriku tɛ ka sɔrɔ fan filanan mɔgɔw de don e ye fan kelen de fɔ i ma fan dɔ in fɔ i i n'a fɔ an ye safari kɛ kojuguba ye sisan o tɛ wa k'a haramuya fɔ k'a sirikuya bɛɛ fɔ o tɛ wa mais sahaba kunturu minnu ye kuranɛ Eh, tabiina minnu bɛ yen n'u ye kuranɛ aya nahisatu kɔrɔ kɛ tere ye hmm. a jaga jaga tere bɛ kuranɛ kɔnɔ fo bɛ kuranɛ kɔnɔ ah. fo kuranɛ kɔnɔ koyi munna man ba kuranɛ aya in kunna hmm. ni mɔgɔ mɔgɔ kumana safari ko kan i man kan k'i pan kuranɛ aya in kunna hmm. parce que tere ko de don a fɔra karo dɔ bɛ ko tere b'a nɔfɛ bon kuranɛ aya dun bɛ yen ko ayiwa ko tile dama dama kɛ tile wolonwula wala tile seegin k'o donw ye tere don de la parce que ala ye halaki de tugu kafiri dɔw ye eh, manton dɔw la k'a tugu ɲɔgɔn na a m'a bɔ u kan ka tila k'a fɔ a don ninnu ko ayamin nahisatin ko don gomanw de don tere don de don donc n'a ma ɲɛ k'i bɛ tere kɛ musiriku ye i b'i kɔlɔsi i b'a walawala mɔgɔw ye n'o tɛ a tɔgɔ bɛ a bɛ kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ nahisat u y'a kɔrɔ k'o de ye bon mun de y'a kɛ nahisatu ye i b'o de walawala mɔgɔw ye n'u ko ko don yɛrɛ de don juguman min kɛra kɔnɔ don in de nɔ don a kɛra kafiri ye kɛra musirikuya ye ou bien o m'a kɛ mais o niyɔrɔ b'a la o fana farala Ala kan k'a kɛ o kɛra musirikuya ye mais n'i ko Ala de ye halakili kɛ don wolonwula in kɔnɔ don in sen t'a la n'i ye don in tɔgɔ da ko teredon mais est ce que a i ko olu m'a kɛ i dalen b'a la k'a fɔ i ka ŋaniya ye min ye k'a fɔ Ala kelen de y'a kɛ o don in tɔgɔ dara teredon parce que Ala y'a kɛ ka bɛn o ma dɔrɔn de e o yɔrɔ la i bɛ bɔ musirikuya kɔnɔ i bɛ taa i bɛ taa makruhu kɔnɔ wali i bɛ taa haramu kɔnɔ parce que i y'a i y'a la Ala kun k'a fɔ Ala de y'a kɛ problème ban problème nɔgɔyara Parce que kuranɛ sɔnna k'a fɔ teredon de don, unhun, e k'a fɔ teredon k'a kɛ musirikuya ye tugun wala kafiriya yɛrɛ ye, unhun, o ka gɛlɛn dɛ